Morning, ndine Jack. Nde nakambapo nkhani ya island ina yake amati Sentinel Island. Ili kufupi ndi India. Ndi kumalo onena kuti chichewa chabwino tikhoza kutcha kuti kusapitika. Kumakhala anthu koma anthu amapanga zawo. Ndi tribe ina yake yoti ikadali mchikalekale koma safuna munthu wina aliyense wachilendo kupitako. amapanga zawo sikupitisidwa mankhwala sikutani chilichonse amapanga chawo kaya amagwiritsa ntchito zitsamba zomwe amazidziwa chifukwa amakhala moyo bwinobwino amadya zimene amadya kumeneko amapanga zawo kukangofika munthu wachilendo nanga si obwera aliyense ndi kuti ndi malo umene alili amabwera kudzera m'madzi muboti kaya mu ship amawapha anthu obwera amadana ndi anthu obwera. Koma kalekale wina wake anakapeza kuti anafikako bwinobwino, anatenga chithunzi ngati ichichi, sizidziwika kuti anafikako bwanji. Mu 2018, missionary wina wake dzina lake John Chau anapanga chiganizo chopitako, nakamba nkhani ya John Chau noti amaletsa kupitako kuti anthu ake ndi ovuta kwambiri. Iyeyo ati anapita kuti akalalikire, akapase mankhwala awaonese moyo watsopano anamupha nde analetsa kuti anthu asiyeni awo amapanga zawo kwa dzaka 60000 amapanga zawo kulibe ma vaccine kulibe chani nde chifukwa chonena kuti eni akewa amakhala bwinobwino sakuzunzika ndi matenda oopsa ena aliwonse safunika kunena kuti anthu ochoka kutali abwere ifo anthu obwerawo ndi amene atawabweresere matenda onena kuti kumenekoko kulibe iwo ali bwinobwino paka island pawopo ndinkona analetsa kuti mudziwa anthuwa amapanga zawo ali safe sakufuna china chilichonse chochoka outside asiyeni akaona olo helicopter ikudutsa mwamba amashuta mauta awo ama ponya mauta nde uyu akumutchula kuti Mykhailo Polyakov watani ati anazemba kupitako ati anapitako ndi kokonati ndi kokakola akuti akawaonetse zinthu zapamwamba wapitako cha usiku atatenga kamera yake ati kumajambula koma pamene anafikapo panali palibe anthu ati wangosiya kokonatiyo nkusiya makokakola akewo nkuzijambulajambula pamenepopo nkubwerera nde atabwerera ammanga chifukwa chonena kuti one akutenga zimakokakola zakezo zimakokonati zochokera kunja akukasiyira anthu akadya zimenezo akhoza kudwala olo iyeyo akhoza kupititsako matenda komanso akhoza kumupha wangochita mwayi kuti sanamutani sanamuone zonsezo akupangira content akuti akujambula cholinga akaponye pa youtube ali ndi youtube channel yake akuti channel yake imafuna kusonyeza kuti kwawo komwe amachokera iyeyo wochoka ku usa ndi wapamwamba kwambiri ndi kolemera kochita bwino dziko loti lotsogola kwambiri pamene malo ena ndi ovutika kwambiri ndi afuna kuonetsa kuvutika kwa anthu ena kubwerera mbuyo kwa anthu ena nkona anachita risk kupita kumene koko kuti akatani akajambule video ajambule anthu awo asonyeze kuti anthu ovutika awa tawaoneni nde Tikunena pano ali m'manja mwa apolisi. Sitikudziwa kuti milandu yake ikhala yoti chani kapena kuti chilango chake chikhala chotani koma pena content kupweteketsa. Pano akupanga face up to 5 years in prison. Kufuna kutchuka eti? Kufuna kudziwika ine ndine? Imeneyo nde ya a Mikhailovu. Zikomo kwambiri.